igbo bụ igbo ekene m unu abịa m ka m si abịa agwa ntị ma ọ nụrọ eji igbu isi egbupụ ntị nke a for the youths of anambra especially the constituency bernard udemezue belong to unu afụgo ife nwa amadị a na-eme ọ ka dị unu mma echi unu asị na onye unu ziga reprezentịrị unu and amụrụ nwa ya o ji bụ a problem o ji bụ slogan onye kwube eziokwu a na-asị ya na a ga-egbu ya onye kwube ọ ka njọ na anị igbo ọ ka njọ na anị igbo very dark man bịa lidie candle light maka the fish magnet soludo gbu ya na ndị otu ya unu anọ n'ụjọ ụjọ very dark man jesi bịa sị unu na unu ncha bụ coward and onwerọ ekwulu okwu sọ ife unu na social media content creators onwere ife unu ekreti nwere isi onwere any of you nwere certificate a na-egbu unu ka ọkụkọ onwere any of you nwere anything to show na onwe ife ọ na-alụ nwa ị ga-eji ma mbụ onye ori nwa ị ga-eji ma nta gị ga onye ori eziokwu na-afụ ụfụ na ntị but anyị ga-anụ ya ọ sọ unu ma ọ sọrọ unu ma ndị na-asị m ekwuzina ndị igbo ngị sịkwa m ekwuzikwa onye igbo ọzọ thunder gbagbuo gị there ị ga-agwa m oyibo ka m na-asụ ọkịrị nwụrụkwa gị anyị ncha bụ ndị igbo mana ọ nwere ebe ị ga-eme ife ị gọnarị fa kama ife nkwụ ga-egbu na alụsị nsị na m ekwurọ soludo egbuzina ndị mmadụ soludo unu na-asụ oyibo allegedly allegedly a sị na ngị nwa gburu ifeanyi ubah a na-ekwu na anyị gbugo azuka a na-ekwu gị na ndị otu gị na suspend ya Bernard Udemezue afọ ime a da ekpudo ya nkata the youth this is your time unu atụ ụjọ ka unu ọmụ ga-esi obodo ebo bịa bịa bịa zọtara unu ọnọdụ unu ọ bụrọ eziokwu akwụkwọ nsọ gwa the Israelite na fa mejọ Chineke na fa ama nwee peace fa ga na-anụ ọgụ mana fa ga na-emeri mana unu nwa bụ ndị Igbo ndị Naijiria ụmụnne m unu achọ ka Chineke nụọrọ unu ọgụ ka unu walk into victory ọ dị possible ọ dịrọ possible soludo egbuzina ụmụ mmadụ peter obi egburọ ndị mmadụ alex oti enwerọ ndị ọ na-egbu alex oti ka ndị dss si ebe fa si bịa ọ kwụsị fa sị fa leave my boys my boys ada ezu ori soludo aka gị dị n'ife na-eme nnamdị kanụ orji ụzọ kalu aka gị dị ya hope ụzọdịmma aka gị dị ya ọhanaeze ndị igbo afa unu dị ya problem niile anyị nwego n'anị igbo bụ na ndị Igbo ada aga ọfụma bụ ndị kpọrọ onwe fa ndị Ọhanaeze ndị Igbo otu ndị ori the same way ka unu si na-afight Ojukwu oge Ojukwu jesi nata onye ka unu chọọ ka o dezie ya n'Igbo onye ka unu chọọ ka o dezie ya n'Igbo the youth this is your time because most of these people afụrọ ọgụ Biafra ọ ndị nne fa gbanakwu ndị Hausa after the war because onye ọbụla bụ onye Igbo ama na-eme ife ndị a na-eme but I have to sing one song for unu nwa bụ ndị youth because at your age ka dị na-eje ọgụ biafra afụ e wee lote egwu a na-agụ asị gị biafra save my bullet when i die oho biafra biafra save my bullet when i die if i happen to die in the battlefield never mind we shall see again unu nwụọ ebe unu na-azọ ọdịmma unu ọ bụrọ ajọ ọnwụ ndị a nwere ego ụmụ fa nọsị obodo oyibo and ọ youths ibe unu ka fa na-use alụ dirty job ya na ndị police na ndị army ego ole ka a na-akwụ ndị army ego ole ka a na-akwụ ndị police so ọ ife a ga-eji mmadụ mee kidnapping na-egbusisi ndị mmadụ na be ka ọ dịkwa n'ọnụ n'ofu aka na-abịa ahụ because onye ala sị na ife e ji asị na ọ na-ekwuka bụ na before o kwupụ nke ọ kpụ n'ọnụ ọzọ abata ya n'ọnụ mere e ji asị gị na ị gwọsịa onye ala a da agwọta ntamu efu mụnwa abịarago ụmụnna m abịarago ọdịmma anyị bụ n'aka anyị ka ọ dị I am Odogwu onye unu ma ndewo nu share this message